abịa n'ihe gbasara etu esi eme okpeyi maọbụ dawa dawa ọ bụ ihe anụ a ka eji eme ya oge ụfọdụ ka m na-afụ ka ndị mmadụ na-ajụ wee na-asị na ọ bụ mkpụrụ anụ a ka eji eme okpeyi mba ọ bụrọ mkpụrụ ihe dị etu a ka eji eme okpeyi okpenye dị iche mkpụrụ okpenye dị iche mkpụrụ dawa dawa dịkwazi iche nke anụ a bụ nke eji eme iru ma ọ bụrụ ndị ofe mmanụ nke a ka ejikwazi eme dawa dawa ọ bụrụ ndị ugwu mana abịa na okpeyi ọ bụrọ mkpụrụ okpei bụ ihe a ya bụ na gbaa mbọ ka ị sonyere m n'ihe onyonyo nke ka m kụziere gị ka esi eme dawa dawa ma ọ bụ iru ihe onyonyo anụ a yiri ihe nwere ike ite aka mana ọ dị mkpa na ọ tere aka gị onwe gị aghọtakwa ihe niile so ihe onyonyo karịa na na emere ya ọsịsọ mana ịghọta ihe emere ihe m ji wee na-ama ọkwa ihe anụ a maka a sị na a na-ama ọkwa mmiri maka ozuzo ozuzo ya ihe m ji ama ọkwa anụwa bụ ọtụtụ n'ime ụnụ asịgo m na ihe onyonyo m ga-etikọta n'ofu eme m ya agba nke mbụ agba nke abụọ agba nke atọ wee na-aga ka o nwee ike tee aka ọ bụrọ na ọ na-amasị m nnọọ na ọ ka mma ma kakwuo mkpa na o tere aka ma nyekwazie gị ihe ị chọrọ ka eje mgbe ị chọrọ ime ya na be gị imenwuo ya naanị weta mkpụrụ ihe a meghee ya ị ga-afụ ihe na-acha edo edo n'ime ya ụfọdụ na-arachakwa ya ya bụ ọ na-esia ya were ya tinye n'ihe ọbụla ị nwere gbara mmiri wee gbanye ya Ịgbanye ya mmiri ahụ ga-enye aka ka ya bụ ihe a na-acha edo edo pụọ na ya ọfụma ọfụma. Ngwa soro m na agba nke abụọ ka m gosi gị ka esi eme ya. Nnọọ na agba nke abụọ ebe a na-egosi gị ka esi eme dawadawa ma ọ bụ iru n'usoro n'usoro na-amapụghị nke ọbụla. Dịka m gwara gị n'ihe onyonyo nke mbụ m mere, agwara m gị na ọ bụrụ na ị gbara mmiri gbanye ya, oge na-eteghị aka, naanị ịnọrọ nkeji iri na atọ, ị bịa wee zapụ ya sapụ ya bụ ihe ahụ wee buziere ya wee gabazie ebe ị ga-asa ya ị nwekwa ike ịnọ n'ụlọ saa ya ma mụ onwe m sị ka m gaa na mmiri ebe ọ bụ na mmiri dị anyị nso mana ugwu dị ya ajụkwana m ka m si wee rịa nya bụ ugwu ee egwu abụghị egwu achị ụtaba n'aka agba ị ma na agagidere m ya bụ ugwu ekweghị m arị nwatakịrị a wee bịanyere m aka ahịa ize ya ọ bụrụ na ọ bịahụ aka nwere ike jiri m n'onwe ya nachitebe azụ maka na Hee ekwuna ihe ị fụrụ. Ama m mgbe o nyidoro m n'ugwu ahụ, wee jụọ onwe m, Onye dunyere gị? Ọkwa ihe ị kaara ịnọ n'ụlọ sara onwe gị, i wee kụrụ asịrị, wee sị ka ị bịa saa ya na mmiri. Ọkwa ya bụ iyi a. Ọ bụrụ na ị sachapụ ya, ịsachapụ ihe ahụ na-acha edo edo anarọ afịa ahụ. Ebe ọrụ dị bụ iwechapụ ihe ahụ dị ya n'ime. Ọ bụrụ na ịsachapụ nke a na-acha edo edo, o nwekwara ọzọ dịkwa ebe ahụ. Ọ ịsachapụ nke ahụ bụ okwu. Mana ka ọ dị, ihe amaha ka e mere bụ ọnwụ. M wee sagide ya wee sachaa ya, wee were onwe m. naba wee rịakwa ugwu ahụ. Ebe o si ka m njọ bụ na oge a na-arịzi ugwu, o nweghịzi ndị nọ ya, onye ọbụla anachago, o wee bụrụ sọọsọ m. M wee sịkwanụ ka ihe a ga-eme, ọ nke anụ a bụ na m daa taata, egwu ga-adị, agaghịkwa afụ onye ga-ekulitekwu m. Mana ka ọ dị ka ọ dị, anyị agago, anyị anatagokwu. Ngwanụ ka emesịanụ ndị nke m, ka afụkwa gị na agba nke atọ. nnọọ na nke atọ o ọ bụrụ na ị na-esonyere m nke a gosi na ihe m na-eme na-amasị gị ọ bụrụ na ị were dawadawa ahụ isikwesị n'ite gbara mmiri gbanye ya kwuchie ya ka ọ sụọ egosiri m ihe onyonyo anụwa wee jụọ unu kedu ihe m na-esi ọtụtụ na ndị mmadụ wee na-aka ihe dị ha ụfọdụ sị na ọ nke a, ụfọdụ sị na ọ nke a hei mana ifugo na ọ dawadawa ka m na-esi etikatara m ya ọkụ chi wee foo ọ wee bụzie na mgbe m bịa n'ụtụtụ m wee chọpụta na ọ karịgo ite ahụ ya bụ na o kogo m wee wugharịa ya n'ite ọzọ bukwu ya mee gịnị sikwesikwe n'ọkụ ozugbo ọ na-aghọta ọkụ o yi m na o yego m butuo ya etu e si ewechepụ azụ ya ka ọ ghara ịfịa arụ ị were ntụ i wụnye n'ikwe gị were ihe ahụ wụnye na ya werekwe ntụ ọzọ fee ya n'elu isikwe na eri ya mgboro naabọ ma ịtọ azụ ya niile eme gịnị apụchasịa ọ gaghịzi afịa ahụ buru mmiri wụnye ka i wee bidozie ọrụ hmm. ọ sọ gị eze ana m si wee mee ya i chee na ọ dị ofere na ị sakwa na arịa ugboro naabọ ọ pụọ hmm. ebe a ka ị banyere ọrụ ị ga-asagide ya sagide ya ee ị mara na kalaba bụ nnukwu obodo hmm. ị sagide ya ị mara e nwe ihe dị iche egbe na egbe ọ bụrọ ọ bụrọ nke a na-abụ ị sa ya ugboro naabọ ị sị na ọ pụọ ama mgbe ike gwụrụ m ya asagidere m mara mgbe ike ji wee gwụ m ị fụrụ ugbu anụ a na ọ pụchago kpamkpam ọ sọ gị were etu ihe onyonyo m si wee dị ị sị na ọ ị sa ya ọ pụọ arụ gị ya agwa gị eziokwu nnọọ na agba nke anọ ọ bụrụ na ị mechasịa ya azụ a niile wee pụọ i werekwu ya wụnyekwa n'ite ọzọ wee sibekwu ya sie ya ihe dịka nkeji iri atọ ọ gaghị egbu oge ị zapụ ya bụ ihe ahụ ị na-esi ya bụ dawadawa ahụ were akpa tinye n'ihe ọbụla ị nwere ọ kachasị nyọ i were dawadawa ahụ wụnye n'ime ya mee ya tụ ya ka o nwee ike gazuo ebe a niile ị bịa kwuchie ya ihe e ji emere ihe a bụ ka o nwee ike ree ọfụma ọ bụrụ na i kwuchie ya were akwa kekechiketa ya ọfụma ọfụma ọ bụrụ na ụbọchị naabọ agaa ị bịa wepụta ya wee wepụba akwa ahụ niile i jiri kechie ya nee akwa m ji wee maa ya ka ikuku ghara ịba ya hei hewo ya bụ ihe wee ree nnọọ ere karịa ka m si wee nee anya Hey, were nnu tinye ya ị gwakọta ya ọnụ nnọọ ọfụma ọrụ dịkwa na ya ọkwa ịfụ m mekata fụ gị ebe ị na-ekwe mmadụ ọnụ dawadawa ten kobo maọbụ m gbaa gị okpo n'isi ya ị mara na ọrụ dị n'ihe a e, ekwesịghị ka ị na-akwụnye mmadụ kobo kobo n'afịa afụ mụa agaghị m emedi ya eme ọzọ na ọkwa ka m kụziere gị ya ọ bụrụ na ị weta ya ị gbasaa ya ma were ya dese n'anwụ otu ụbọchị were gaa ọ bụrụ na otu ụbọchị agacha nee ya ka o si wee dị i wee were ya kpụwa ya ka i si wee chọọ ya ihe bụ na nke ọkpụkpụ anụnwa ọ na-adị ụzọ naabọ mụ na onwe m kekwara ya ụzọ naabọ ọ bụrụ ndị ofe mmanụ ha na onwe ha na anaghị esu ya esu ha na-akpụ ya etu ahụ mana ndị mgbago ugwu na-esu nke ha esu ọfụma suo ya wee kpụọ ya ya bụ na etu ọbụla o si masị gị mee ya ya bụ wee sị ka m nwakele ha naabọ kebe m suru esu ka m kpụrụ akpụ ke m esughị esu m wee kpụkwazi ya ka m si wee kpụọ ya ngwa tụgharịa ekwentị gị ka ị nwee ike fụ ya ọfụma nee nke mkpụrụ nke m esughị esu wee kpụọ akpụ neezie ya ebe a i nekwazie nke m sukwaziri esu wee kpụọ akpụ ọ bụrụ na i rukwa ị gbasakwa ya n'anwụ